igbo ndị nwe mmadụ ekene m ụnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ afa m ka bụkwa maazị anyanwụ akpa oke n'ezie n'ezie a sị m ka mụ na ụnụ kparịkwa ụbụbọ n'ụbọchị tata mana ọ na-adụ m n'obi ịnebaja anya n'ebe igbo na-aga Ndị be anyị sị na n'ife agba n'aka na ejiro ugegbe enyo ya o wee bụrụ eziokwu bụrụ maka Igbo. Agara m ọtụtụ mba wee chọpụta na o nwero mba dịka Igbo n'elu ụwa ebe ụwa sọtụrụ o nwero mba dịka Igbo and ị nekwa anya ị fụ that na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye Igbo ndị mba ọzọ na-eme fa na ndị Igbo mekọọ ife Fa sị na ụwa ọzọ fa na ha ya like ha bụrụ ndị Igbo. Ọ eziokwu, asị adịrọ ya. Mana ajụjụ m bụ, kezi nke ndị Igbo na-eme n'oge a? Maka na anyị na-ene ma anyị wee fụ that na nnukwute ife na-achọkwa ime ndị Igbo. Ị bịa n'ana Igbo tata, ife afụ e ji wee marụ ndị Igbo na ọkwa na onye gbaa bọị e settle-ọ ya o wee bụrụ mmadụ na ndị Igbo arapụgo ya na o nwerozikwa ife dị ka ịgbakwa bọị n'ụwa tata n'ana Igbo nke ndị iti na-akpọ apprenticeship enwerokwa nwatakịrị a mụrụ n'ana Igbo tata chọrọ ije ịgba bọị maọbụ ịmụ ọrụ aka wee na-enejere ife anya wee na-asị ọ dị etu a gaba n'iru Arọ iri na arọ iri na oru arọ na-abịa abịa, Igbo ya-anọkwa na nnukwute ihe ụkọ. Igbo ya-anọkwa na nnukwute nsogbu. Echeta na ndị okenye nke ndị be anyị sị na fa na-akpa ego akpa. Akpasịa ego, ewere ya wee hube obi. Akpasịa ego, ewere ya wee kwado ụmụ a mụrụ amụ. Mana tata, Igbo rapụrụ ịkpa ego wee bido chụba ego. M wee na-ajụ Igbo, ụnụ amakwa na ọ ndị nna nna anyị ha kwuru na ọchụ n'ike na-ana n'ike? Ama m na o doro ụnụ anya na ọchụ n'ike na-ana n'ike. Kezi etu Igbo si wee rapụ ịdị na-akpa ego wee bido ịchụ ego? Ụnụ nee anya n'obodo anyị taata, ụnụ afụ na ndị anyị ka mma na-amụzi anyị amụ. ụnụ afụ na ndị anyị ka mma anyị na-enye nni chighaziri azụ na-enye anyị nni ụnụ afụ na igbo rapụziri ife fa kwesịrị ịdị na-eme na-eme ọzọ m wee na-ajụ sị o ọ bụ na ndị bụ ndị igbo anọrọzi n'ụnọ maka ndị be anyị sị na ọ na-eme okenye anọrọ n'ụnọ ewu anwụrị n'ọgbụrị ọkwa na ife na-eme n'anị igbo tata maka ama m n'oge gboo mgbe ana bụ ana ọsa na nwatakịrị gasịa n'ezi were ife karịrị ya nubata nne ya na nna ya nọbe ya ọdụ jụọ ya onye nyere gị ebee ka i si wee weta mana tata egwu echenjikwana nụ ndị Igbo ọ na-abụzi nne na nna nọdụ n'ụlọ nwatakịrị apụta jee kpata wee wetalụ nne na nna nne na nna analụ lie a yaha ajụzi nwatakịrị ese ebee ka i si wee weta ọ jọgbukwana onwe ya na ife mee m ji wee na-ekwu okwu anụnwa na ama m na ọ ya-afịọkwa ọ yaha ete aka ọ fịọ na anị Igbo ọ bụrụ na ụmụ anyị enwerozi ike ịga ịmụ ọrụ eji ịgba bọyị na ọ sọsọ ego mbute ọ ya-enyekwa ana Igbo nsogbu nebakwanụ anya n'ebe a maka ọ ya ka ejiri mara ndị bụ Igbo na-enyocha anyị bịa na Nnewi anyị kwube okwu maka ndị Nnewi anyị kwute Sir Louis Odumegwu Ojukwu akọba akụkọ o nwere ife ya eme ka akọgide akwụkwọ gara ịkọcha akụkọ ya mbanụ ụmụ anyị na ụmụ anyị taa na ụmụ anyị ya-amụ n'iru ya aka mara onye bụ Sir Louis Odumegwu Ojukwu maka na etu Igbo si wee biri akọba akụkọ na anị Igbo tata a ya-akọta ụdị mmadụ ka Sam Mbakwe a ya-akọta ụdị mmadụ ka King Jaja of Opobo nwanne m kedu ife a ya-akọ gbasara gị a ya-akọ na just na-ebute ego mbute ụdị nke a na-akọ na saịdị be anyị ọ pụtakwa ole ole hai ọ kpatara ego o mere nke a nke a ọkụ o nwuo o nwuo ọ nyụọ ọda egwurube ka m madụlụ gị atụ na ndị be anyị sịkwa na ezi afa ka ego ọkwa ụnụ ma na na ndị ofe mmanụ na MK Abiola na ndị ofe mmanụ a yaha erofu ya ọkwa ụnụ nwere idea ụnụ ma na Chief Obafemi Awolowo na ndị ofe mmanụ a yaha erofu ya ụnụ ma na ụdị mmadụ ka Jakonde na ndị ofe mmanụ a yaha erofu ya jụọdịnụ onwe gị ajụjụ mmadụ one ka a ya-echeta na be ụnụ n'ala Igbo ndị afụ ị fụrụ a ya-echeta n'ala Igbo fa anachagokwa ahụ fa anago ụgbọ fa ebufego fa mmiri fa anago jee mitie ndị nna nna anyị fa fa anọdụgo na ichie gị nwa bụ nwa onye igbo tata na-achụ ego achụ amarọkwa m ife ị chọrọ ka a kọọ maka ya na ife mụnwa na-ekwu na ejirimara ndị be igbo tata bụ bikonụ ka anyị cheenụ echiche azụ wee nachiata na anyị rapụrụ mmụọ hiribere Igbo wee jee na-ebu mmụọ ike ndị ọzọ na-ebubata n'ana Igbo o wee bụ sọsọ ego ego asịrọkwa m na ego adọrọ mma ego dị mma mana etu a esi achụ ya n'ana Igbo tata adọrọkwanụ mma ndị be anyị na ọ kwa okenye kpasịara o debere nwata nwatakịrị kunite ọ kpakwa dobere ndị ọzọ ọ ya mere Igbo ji atọ ụtọ Ọ kwa na ya mere ego Igbo ji atọ ụtọ. Mana tata Igbo arapụziena mmụọ na-enye akụ, mmụọ na-akwanite enu n'ana Igbo. Akwarị ọmụmụ Arọbụnagụ dịsịrị be anyị. Mmụọ niile e ji wee fibe ana Igbo wee na-amazi ụzọ n'ọhịa ka uze na ọsa. Ebe a sị na ọ na-eme Igbo amapụ. Ajụjụ m bụ ka m jụọ gụ. Mmụọ niile ị na-eje ebukọta na-atọ n'ana Igbo. Ị mara na mmụọ ọbụla n'ụdịrị ofufe. Ọ doro gị anya na mmụọ ọbụla i bu jiri sira mba bute enwenụ ụdịrị ofufe. Mana ọzọ fa ya ama bụ na ọ bụrọ mmụọ niile ya anọpụ n'ana Igbo na ọ i butekwana ya ọ gịgasị ife ọ ya agịgasị for few years ọ rapụ ya naa maka na mmụọ dị na ana be nna gị nwere ike ọ yaha anabata ya. esi ka i bubata ya nwere ike na i bubata ya ọ narụ mmụọ dị n'ana be nna ya excuse ka ọ rụọrụ ya ọrụ for a few time because na i nyere ya oriri ọ narie oge afụ ọ ya ana eme ife ọ ya edebere ị marụ nke a bụ nke ị ya ama so na ife mụnwa na-ekwu tata bụ bikonu ka anyị marụkwanụ na ọ kwanụ ndị Igbo ka anyị bụ na ndị okenye tụrụ inu sị na ọchụ n'ike na-ana n'ike ka anyị werenụ nwayọ Ka ofe rụrụ arụ wee zuoro anyị ni ndị Igbo. Ị nọ n'ụzọ ije, ị nọ n'ama, ị nọ n'ụlọ, mara na ndụ ị na-ebi bụ ndụ mmadụ nọ gị n'akụkụ ya eṅomi. Fa na-eṅomi ya, fa na-enye mmụọ debere gị ekene ị nọdụ n'obi be nna gị mee ife ị kwesịrị imenụ maka na ọ ife ọma ka a na-eṅomi eṅomi asịkwa m na ọ ya adịrị igbo na mma tata ka anyị rapụnụ oke ọchụchụ were nwayọ were ụkwụ wee mee gịnị were na-achọ ife dayere na mmiri o ji nwayọ anara emerụ arụ ọkwa na ife m sị ka m gwa ụnụ n'ụbọchị tata ya dịlị igbo na mma ka anyị na-achọ ka igbo nachiata n'ekpere ha na omume ha na ọdịnala ha biko na ụmụnne m ọ ife masịrị eke kere ụwa na ugbu a anyị nọ ife a bụ the last crusade ndị igbo na-enejere anya ịmara chi fa na ichighata azụ n'ebe chi fa nọ ma kpere ya n'ime mmụọ na eziokwu Ka ngozi niile e nyere Igbo site ụbọchị Chukwu Okeabiama tọrọ ntọala ụwa, ka ọ bụrụ ife ọ ya akpọsa ngozi a na n'isi ụmụ Igbo niile ebe ụwa sọtụrụ. Biko nụ, ọ nọ n'ụzọ ije, rota na ị bụ onye Igbo. Ka anyị nachiata n'azụ na omenala anyị na ọdịnala ndị Igbo. Ọ bụkwa na ị na-agụ Akwụkwọ Nsọ, site from Genesis ruo Malakaị, ọ kwa maka ndị Igbo ka ọ na-akọ maka ha. A sị m na ọ ya dịrị ndị Igbo na mma, ọ ya dịkwara ndị chọrọ udo na mma, mana ndị chọrọ ifesa ana Igbo. Anyị sịkwa mmụọ dịkwa ka ihe ha bu n'obi zukwa fa maka na Igbo bụ ana nsọ. Aha na Chukwu Oke Abịama doro nsọ site na mbido wee ruo na ngwụdebe njedebe. A sị m ya dịrị Igbo na mma. maka na Igbo bụ oke mba. Soro anyị na mmemme ejirimalụ ndị bụ Igbo. Ọzọ dị ka ibe ya, tụsaara anyị ozi a ka o ruo Okeke ntị, ruo Okafọ ntị, ruo Mgbọkwọ ntị, ruo Mgbeke ntị. Mana ife ọbụla ị na-eme nwa Igbo, jụọ ajụjụ na mmụọ dị n'ana Igbo ka eji wee fibe gị. Ụnụ nwụọ, ụnụ asị na ụnụ na-aga enigwe. Ndị ma ihe a na-ekwu na ọ na-abụ a nwụọ, gaba ha ndị ichie. Onye Igbo mechie anya taata rahụ, ndị ọ ya afụ bụ nna nna ya ha. O nwere enjel ọ na-afụ. O nwere onye ọzọ ọ ya afụ. Ọ nna nna gị ha ndị kpụrụ gị i jiri wee pụta ụwa ka ị ya afụ. Ọ ya ka anyị ji ekwu okwu na a na-anọ ụwa anọ. Ọ bụrụ na ị marọ ka ị mara. Ekenekwaa m ya, asị m ya dịrị ya na mma. Taata ya waalụ ya ọjị arụ isi ike. A ka m bụkwa nwanne ya nwoke, Maazị Anyanwụ Akpa Oke. Ya dịrị Igbo na mma.